zimete komanso amatuwamba amene mudabwera kwa agogo kudzapempha kuti agogo adzaveke chilemba a senior group alipalazo komanso a village headman lipalazo muyime kumbuyo kwa anamwali athu muwatenge afike kuno kutsogolo pamene tikutero anambumba tonse tiyeni tiimbe nyimbo zija adakonzekera za tsiku lero pamene anamwali athu afika pabwalopa kwawo atsoka akuti akufunika kuseri kumaheji uko ngati ali momuno afike kumeneku akuwafuna tifike pakati apa tisendere chakummawa pang'ono eya tiime bwinobwino ndithu tifoli pamenepo tiime pang'ono dj ndipatsa mpata pang'ono mbumba taimani taimani tikudziwa anambumba tonse tavomereza kuti tsiku la lero a senior group alipalazo komanso a village headman lipalazo tidziwa mwina alipo afumu ena sanachititse ukwati koma lero ndi tsiku la mtengo wapatali limene iwo aimanda kunyumba kwawo amasano amayi agogo village headman lipalazo komanso senior group alipalazo ndikofuna kukondwera ndithu kwambiri popeza ni tsiku limene silidzachitikanso limene mulungu adawakonzera kanyimbo anambumba pamene mulipeka ka 2000 kameneka gogo asanaime pomwe iliyonse ipange 2000 tiyeni mwachangu chipasipasi

tsiku lalikulu limene timaliyembekezera ndi lero limene a senior group alipalazo avala chilemba cha usenior group motsimikizira mtima mochitira umboni pali gulu pano limene taona tsiku la lero kuti a senior group alipalazo kuyambira lero ndi a senior group koma achilemba

pamenepo tikuona agogo T/A chilowamatambe amaliza kupaka zilemba zonse akupereka ulemu kwa village headman kwa village headman alipalazo komanso tikuona kupita kwa senior group alipalazo kupereka ulemu wawo wa tsiku la lero kuti kuyambira lero a senior group alipalazo sianamwaliso iyayi pano pana asiye gubu ali palazo tsono mmene apakidwe vilembamu sayenekera kusupidwa nanga kodi mafumu awa amene apakidwe vilembawa alipo nthawi ina yake adapita nawo ku msumba kwa agogo a T/A chilowamatambe kuti achilowamatambe mawu amene adalankhula iyeyo adalipo timve kuti adati bwanji alipo anambumba apa ndani angabwere pano adzalankhule zimene agogo adalankhula asanabwere kuno kwa alipalazo m'tsiku la lero zikomo kwambiri ife tinakatola ufumu wathu agogo adanena kuti kunodi mwabwera kudzaperekeza mfumu yanu koma ndidzabwera komweko kudzasupa dziko zikomo kwambiri zikomo kwambiri zikomo kwambiri ndi momwe adanenerapo koma nthawi ino agogo ndikhupira kuti mwadzimvera nokha ndipo ndikudziwa mwagwira ntchito yayikulu pano yopaka chilemba a senior group alipalazo komanso a village headman alipalazo ndifunse amene alankhule m'malo mwa anamwali onsewa kuti alankhule agogo musanalankhule mawu awiri atatu pamene tifuna tiyambe mwambo wathu wosupa mothamangitsana ndi nthawi pozindikira kuti pafupi pagogo paja pali maliro tidziwa zonsezi zili pamutu panu Tichite mothamanga koma mwadongosolo. Mwachidule, amene alankhule m'malo mwa anamwali athu abwere kuno kutsogolo, pamene agogo asanalankhule mawu olanga anamwali athu. Kuti tiyambe monga tamva kwa mbumba, mwambo wosupa amene alankhule bwerani kuno. Ah, Pepani agogo, ana ake mtundu uno gogo T/A chilowamatambe ine ndayima pano agogo mukundidziwa kachimete atuwamba kumusi uku agogo pano ndati nditsimikizire akupatseni maulemu panopa nikuti agogo a T/A chilowamatambe ulemu wanu apo mwakhala komanso agogo abwimbentuwa ulemu wanu yapa mwakhala komanso asinyo gulupu wathu achilowamatambe ulemu wanu yapa mwakhala komanso agogo achindulu ulemu wanu yapa mwakhala ndi mafumu onse pano abanda asekretari wakulu kuno kwathu kwa chilowamatambe agogo musakutambira nthawe Ufumu umenewu ndi wa folo pa ufumu umene lero mwavala asenior group ali palazo. Anthu amenewa kwa zaka pa- pa ufumuwa asenior group amatu ah, ali palazo kukhala senior group komanso ndi village wawo ndi palazo. Mafumu amenewa ndi awiri amene pano mwavala chilemba paja pambiri yawo agogo ili motere woyamba kuvala dzina la alipalazo ndi akulama lipalazo woyamba amenewo wanambala 2 ndi a dankeni lipalazo wanambala 2 wachitatu nda a Blackson Nkhoma. Uyu mwavala lero ndi Village Headman ndi Petulo Lipalazo foro wonse. Anthu amenewa agogo ali pambuyo panu ineyo ngati nkhoswe ndikutenga anthu amenewa ndikupatsani agogo mugwire nawo ntchito ya boma zikomo kwambiri zikomo kwambiri taombere manja taombere manja agogo pamenepo pakati pathu pali mwana wanu amene anayimira chipani cha dpp wangotero kuti ayi kuja kuli ufumu ndi kwathu kwathu si kampeni ayi komabe ndikakhale nawo ndi pathu anatero kuti a mawu awiri atatu ndifuna ndikawayamikire anthu makamaka pa ntchito imene wachita poyamba ndipereke ulemu kwa agogo eni ake dera lino agogo achilowamatambe komanso mafumu nonse amene mwafika pano anzanga amene abwera ku chipani chapaderadera abambo a simeon phiri amene munali shado zaka za kumbuyo wa kuno ku kasungu south east ine ndayimirira pano ngati constituency governor wa dera lino komanso motsogozedwa ndi a Simeon Phiri. Choyimirira changa nchofuna kuthokoza a Gogo Chalo Wamatambe chifukwa cha mtima wawo wabwino ndi mtima umene ndikufuna ndikuthokozeni kusa inu afumu amene mwalowa ufumu bambo chairman lero ndikutsimikizireni kunena kuti chimene mwalandirachi nchachikulu udindo kuchipani Komanso lero ndinu amene mukuyang'anira mudzi. Gwirani ntchito mosayang'ana nkhope, mosayang'ana mwina mbali ya chipani. Ah, choyamba Ukufu ni momwemo akamalankhula mbere. eka ulemu kwa a senior chief alinazo pamodzi na oyitanidwa maso panikiza

ulemu wapadera komanso osayiwala ankhoswe a ufumu umenewu otsogozedwa nawo pamatuwamba mabanja onse mulandire ulemu wanu mwachidule amayi ndi abambo anyamata ndi atsikana komanso osayiwala sinje uko kunkhadze nawonso mulandire ulemu wanu chifukwa kupangitsa mwambo uwu kuti mwambo upambane poyamba ndikufuna ndikupempheni afumu amene mwalowa ufumu tsiku la lero kukhala senior group kapena kukhala village headman pano ndikufuna kukuwuzani kuti ufumu uli ndi masitepu sungodutsa ayi ufumu uli masitepu sumangodutsa ayi pamakhala village headman senior group village headman onsewa ndiwofunikira kwambiri choncho osatenga ntchito ya senior group headman nkukayigwira iweyo headman ayi ayi koyambira nkhani nthawi zonse abanja koyambira nkhani kumakhala kwa village headman ngati anthu asanapeze zimene inuyo mukugamula muitumizeni nkhani kwa group village ngati kwa group village headman sinatheke ipite kwa senior village headman kenaka ngati sinatheke imapita kwa TA kapena STA choncho nkhani siyambira kumwamba ayi makamaka a senior group Si bwino ukalandira nkhani zapansi ayi. Ndiye ntchito yathu yoyamba yathu yoyamba imene boma lidatipatsa ngati mafumu kukhazikitsa bata ndi mtendere kudera kumeneko kumene muli muonetsetse kuti bata ndi mtendere zikuchitika kuderako ifeyo mafumu si ntchito yathu kupangitsa zipolowe ayi si ntchito yathu imeneyo ayi ntchito yathu nkukhazikitsa bata ndi mtendere tikatero ndiye kuti mudzi timanga bwino pamene mwalowa u senior group pano ndikutsimikizireni sizikutanthauza kuti lero lino mukhale ndi munda wa alongo wanu mukadulako mbali imodzi chifukwa cha ufumu ayi ayi si ndiye malamulo wake ayi koma inuyo ndinu okhazikika pa chilungamo pa chilungamo mwenekera kukhazikikapo kuona malire a munda kodi bwanji ndiye ngati mufuna kudziwa mwenekera kukhala pakati kati pa mafumu azanu mafumu azanu mukhale nawo pafupi nthawi zina pamene mindayo imakonzedwa mwina kulibe bwino wena anzanu kuti munda uwu udayambira apa tilibe ndale sitilowa ndale ayi sitichita pani ayi malamulo satilora kukhala pa ndale ayi chifukwa chake ndi ichi ifeyo m'mudzi mwathumo tili ndi ana osiyanasiyana mvetsetse pamenepo tili ndi ana osiyanasiyana mudzi momwemo muli wa chipani ichi chipani ichi chipani chipani zonse zili mmudzi mwanumo inu mukalowa chipani ndale zilakwika sizikhala bwino ayi kuli bwino inuyo khalani pakatikati chipani cha ife munthu mtima ndi chimene timakhala nacho sikuti chipani ayi timakhala nazo pa mtima osati tizichitoonetsera chipani chathu ndi ichi ayi ayi sitimatero ayi ndakuuzani zifukwa zake chifukwa mmudzi mwanumo muli zipani zosiyana siyana tikapita paja amati mbe apa kwa ine zipani zonse zilipo ine kuti ndingoyimira chipani chimodzi ndalakwitsa sindinakonze chifukwa wana onsewo ndi wanga onsewo wana ali pamudzi ndi wanu amene ali mwanumo ine sindifuna muzichita zinthu zokondera pa zinthu ayi chitani zinthu mwachilungamo osakondera Ah, mfumu yabwino imatsogolera wana wake pa nkhani ya ulimi mfumu imafunika kukhala ndi nkhokwe mfumu yopanda nkhokwe ndiye kuti ilibe chikapitolo mwana adzaphunzitsa chiyani kuli bwino mfumuyo ili ndi nkhokwe chimene mu- chimenecho atenga bwino ana anu apita nawo kunyumba nthawi ino ndiyo nthawi imene tifuna tiyambe kufupa anamwali athu ambumba ndiye tiziimba pamene anamwali athu akubwera kutsogolo

ojambula inu ojambula chonde pepani mutizijambulirako mokwana chifukwa sitikuona kumbuyoko kuleza akhale pansi kuleza akhale pansi aona olemekezeka asimiona kwasuku zasangalatsa tiyeni tifupe abanja tikhale pasi tikhale pasi tikhale pasi tikhale pasi ndiye tikhale pasi dalike changu changu changu changu abanja ten tisupe ten tisupe ten tisupe